chonde chonde alahiri ktv ife tikukupemphani kuti nkhani musayisiyire panjira imvereni mpaka kumapeto ife alahiri ktv timakupatsirani mapulogalamu osiyanasiyana pofuna kukudziwitsani zomwe zikuchitika dziko lathu lino chomwe tingakupempheni tapangani like share komanso subscribe ngati muli mlendo pa alahiri ktv pano tigawanepo za chisankho chimene chikubwera pa 16 Akuluakulu zulo kwapangidwa interview kwapangidwa approval ya chisa, cha uh, elec- electoral amendment act imene ili PPE act zulo Hey, zimene zapangika zuro nzomvesa chisoni kwambiri. Anthu amene anachita approve zuro zimene zija anzatha kuboma ambiri alandira ma 1 million, ma 2 million, ma 500,000 ndiye zuro pamene pabedwa chisankho zuro zonse ya rigging yonse ija yapangika ndi kuvomerezedwa kwa constitution or amendment ya PPE Act imene usunkhana ndi local government presidential parliamentary and local government act akuluakulu ine zuro nakhala ndi chisoni chopsa ndakhala chete kuona mmene zinthu zinalili kuona mmene timanena discussions zija nkhani ija yagona pa constitution ine zuro nanena kuti section 67 inde komanso pa section 5 ya constitution imene imalesa any act any law any chani nde sananimvese ambiri ayamba amangonena yeka chani yeka chani aa nkhani siyagona zimene zija yagona kuti tiwine chisankho kuti profesa peter arthur mutharika apambane koma zimene zachitika zuro zachitika zinthu zakuti anthu man- motamvese kuti rigging yayamba zuro paja i think wina amene anayiona kwambiri kuti rigging yayamba zuro ndi a dr ben phiri iye anayiona kuti apapa apa rigging yayamba namumvesa kwambiri koma anthu sanamvese anachita protest mpaka kubwera pa front paja kuti rigging nde yagona apa akuluakulu mmene tikukambirana muno kuli bwino tiyeni tichite boycott tiwasire wokhawa koma anthu sanamvese ine nawauza kuti fi- section 5 iyi ya constitution ikutipasa mphamvu to nullify any act ngakhale section 67 ikupereka mphamvu to the president to call for emergency parliament ambiri sanamvese zulo and dr phiri dr ben phiri ananena nthawi yayitali ananena nthawi yayitali koma anthu sanamvese rigging inayamba zulo rigging inali zulo rigging yapa- itapasa zulo koma tiwachenjeza malawi electoral commission sizitheka sizitheka sizitheka chipolowe chija anthu tikadulana makhosi we are ready for it and we are ready for any eventuality chakwera wachepa apapa nde tikaonesana because nthawi ya chisankho you are no longer the president you are just a figurehead pampandopo tionesana akuluakulu ku opposition tazukani tikhale ndi chilungamo apapa ndikunena ndi mphamvu zonse tisalolere tisalolere chisankho chinayamba kuberedwa zulo pamene tinachita approve ngati parliament so anatenga institution kuti ibu- ibu- ibwere izanene kuti eya chisankho chiberedwe ndi zimene tinapanga zulo chifukwa constitution ija i- imene ujeni ppe act imene ija tinaichita- anachita approve yomwe minister of justice uyuyu mu 2023 imene iyi ndi imene p- anachita iye kuti azakambirane nthawi imene ngati yazulo kuti kuzakhala emergency parliament ndeno imene jana political constitutional and eh, ah, ah, ene ene ene ene act sabotage inapangika zuro akuluakulu tisagone wake up everybody must wake up tisalolere muziko muno rigging inayamba zulo zulo pamene panali rigging matawa onse aja anachita reactivate zulo usiku zonse zija zakuti chani kubweresa anthu achakupha zulo usiku anthu aja abwera ena anapita kumpoto zulo kukhala ngati apresident akubwera kumpoto akubwera kuno aa amapitisa anthu kuchikangawa mmene zinakhalira pa ndege paja zakhalanso zulo zulo zulo ndi kumene kwapangika china chilichonse zulo ndeno pamene enafe timanena kuti section 5 ya constitution ija ikupereka mphamvu to nullify any act to nullify any law ambiri sanamvese amayesa kuti kapena ife zulo le- lomwe lija ife tinakapita ku court to nullify ujeni ija using section 5 of the constitution kuti yes section 67 kumpasa mphamvu president kubweresa emergency parliament kunalibe constitutional crisis zimene zinali zulo nkusintha malamulo kuti aka, a, achisankho kuti akabere bwino legitimizing the rigging process yapangika zulo akuluakulu Professor Arthur Peter Mutharika kaya wina akufuna kaya sakufuna akukhala president pa 16 pano ndiponso alipo wina ananena mja, Bright Msaka ananena zabwino kwambiri kuti ino zichitika bwanji kuti anthu apita akavotere just president anthu 90000 amene akupita kuwatumizira dala ku Karonga ku Chitipa kuti akakhale ngati ma presiding officer pamene anthu aja akachita mavota monse muja kumpoto kokha kutuluka kupita anthu more than 30000 if not kumwera kupitanso anthu ena kaya ndi 30 30 something thousand pa anthu 90000 anthu onse aja awapasa awatumiza malo omwe dzulo tavomereza amanawo tche- tcheru kump- kumpoto Chitipa tcheru Karonga tcheru Rumphi tcheru Mzimba Mzuzu Likoma Nkhata-Bay khalani atcheru kumenekoko khalani atcheru chonde chonde ma, mabujino ma towers amene kumene tikukuwuzani kuti ma towers ndi awa ndi awa ndi awa ndi awa pakakhalenso anthu pamene paja Ti- ti- tikuwuzani bwinobwino anthu amene akakhala pamene paja kukakhala chipolowe choopsa army will not eh, be able to contend this because this is our future we warn you you will not be able to contend this

Viva Prof. Arthur Peter Mutharika. Viva DPP. Ena mwa iwowo amene akuima paokhawa ndi part of rigging. Amene zipani zikuima pazokha is part of that rigging. Akufuna kuti az- at- a- asemphanitse maganizo a Malawi kuti taonani akuti ino Mulungu ngati sanaone Moses kuti ndi okalamba at age of 80. Who are you to tell Peter that you are old? Who are you? bambo wako nawonso akukalamba nde ukumanena kuti Peter ndoka- bambo a iweyo ndi okalamba kuthyoka chimisanacho nde you want to tell us kuti Peter ndi okalamba agogo ako a iweyo ndi okalamba nawonso anathyoka msana ineyo panopo ndikupita konko iwenso ukupita konko aliyense akupita konko nde unene kuti uyu Peter ndi okalamba God did not see any old

Mwalemba mmadzi, mwalemba mmadzi, sizitheka. Rigging yanuyo yatha dzulo taitulukira, taitulukira dzulo rigging yanu. Rumphi wake up, Karonga wake up, Chitipa wake up, Nkhata-Bay wake up, Mzimba wake up, Mzuzu wake up, Likoma wake up, Nkhotakota wake up, Ntchisi wake up, Kasungu wake up,

ndiye panopo musatiyambe chifukwa chakuti mukuti muli ndi army ndi polisi atiphe palibe kanthu we will be able to secure us come with your guns ma kasinja anuwo zimagalimoto zimene mwagula zima tear gasizo mudzatiphe kuti mudzalamule bwino

to that death and destruction. This is what we approved in parliament yesterday. Ino amapanga kaenda ku Israel mwachita odawo kaenda ku Uganda ndi anthu ndi anthu amenewo nawonso ndi magazi ali ndi zimene tili nazo tonse ku Uganda is not special kaya maoda ku Rwanda is not special we are ready for them